ndewonu ndị igbo ndị m ji eme ọnụ ekelekwa m unu na tata bụ nkwọ asị m ka nkwọ taa kwọtara anyị ihe ọma ka nkwọ taa kwọtara anyị azụmahịa ọma ogologo ndụ na arụ isi ike anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute mma anyị gbukwe n'aka ịkpa ka anyị gbute mma n'aha chukwu okike na aja anyị ise onye unu na-anụkwa olu ya wụ nwanne unu nwaanyị nwaada chisom ikechi eshi m na ezumezu igbo royal tv na-agwa unu okwu n'ụbọchị nke taa asị m ka mụ na unu kparịta ụka taa ka mụ na unu kwuo ihe gbasara ọghọm dị n'ịgbakete omenala azụ ịgbaketa omenala azụ nwere ọghọm dị iche iche na ya dịka ọnwụ ike ọnwụ ike ịgbaketa omenala azụ na-ebutekwa ọnwụ ike o dịka mgbe m na-etolite mgbe m ka wụ nwata ọ na-awụ tupu nne na nna m aga akwamozu n'ụlọ ọ na-ete aka mgbe ụfọdụ ọ ga-abụ ozu mmadụ naabọ kwa afọ mana ugbu a ọ gịnị na-eme ntorobịa na-anwụ dịka ọkụkọ ndị nne na-anwụ dịka ọkụkọ ndị nna na-anwụ dịka ọkụkọ n'otu ọnwa a na-eli ozu karịrị akarị gịnị kpatara ugbu a a na-eru eru anwụ ebe ọ bụla ị pụtara a na-edowere ebe a na-akwa ozu ọkachasị nke ụbọchị fraịde na satọde a na-akwa ozu ehibere ozu ebe niile ihe a wụkwa ihe ịgbaketa omenala azụ na-ebutekwa o nke abụọ awụrụkwa ụfọdụ nsọ na arụrụ ala a na-eme nke izizi dịka nwaanyị ịga n'ubi ya ga gbuo akwụ nwaanyị nwere ike ịnọkata ya sị he akwụ nke a pere mpe ka m gbute ya were shie ihe ya amaa mma ya egburu akwụ nwaanyị na-arịkwa elu akwụ ugbu a ka m shi nụ n'akụkọ ọkwa ihe jọgbukwara onwe ya na njọ nwaanyị ga-anọ na nsọ ya ya eshie ihe ya ebupụtere di ya di ya edowe afọ dowe ike loo nri echi achọwa ele ihe na-eme gịnị mere nwoke a ji nwụọ ọnwụ na-erughị eru ama na ọ ihe o ritere na nri nwunye ya eshiele nri panye mgbe ọ nọ na nsọ nwoke erie ọ na-ebutekwa ọnwụ ike o ọghọm nọ na ya wụkwa ọnwụ ike oke ọrịa na ihe ndakwasị ọjọọ niile dị iche iche ọkwa ihe ịgbaketa omenala azụ nke ịnọ na nsọ wee shie nri binye di gị ọ na-ebutekwa ya ọzọkwa awụrụkwa nwaanyị ire ala hai ihe ka nwekwara otu ọ dị ma ọ bụ nwaanyị ikwu okwu ala ma ọkwanụ nwaanyị ịga zụrụ ala n'ala igbo anyị nwa ihe ọbụla gbasara ala nwaanyị anakwa etinye ọnụ na ya mana ugbua ị ga-ahụ nwaanyị n'ihi na ọ kpatara ego waa anya ya agbara ya agaga zụrụ ala ọ zụrụ ala ya azụọ ya n'aha ya ụfọdụ sị gị na nne na nna ya amụtaghị nwa nwoke ya mere ọ ga-eji weghara ala were nyere onwe ya aka ihe a wụkwa arụ ihe ọdachi na ọghọm nọkwa n'ime ya awụkwa ọnwụ ike ahụkwa nke a na-ekwukwa okwu ya ọnwụ ike nọkwa na ya ndọghachi azụ na ebe azụmahịa ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ ọ ihe mere ị ga-ahụ nwata nwoke ma ọ bụ nwata nwaanyị ya etowe towe towe tochaa ya akpata ego mgbe ibe ya kpatara ọkwa na ụfọdụ ihe ọghọm a na-awụ emegide megide megide onye ahụ abịanye ọkụ ọkụ ya eburu ee akpa wakịrị wakịrị ya ala be nna ya ọzọkwa ọzọkwa awụrụ nsọpụrụ alaala ị hụrụ nsọpụrụ ọ laala nwoke enwewoghị ugwu nwaanyị enwewoghị ugwu nwatakịrị enwewoghị ugwu ọ dị ka otu ụbọchị mụ na ndị enyi m gara sị ka anyị gaa nọrọ wee ṅụọ mmanya takwanụ anụ leta onwe anyị anya ihe m hụrụ riri m ọnụ ahụrụ m otu nwatakịrị ndị a dechara ee eh, ule waec ka ọ nọ na-ahị otu nwoke aka n'obi na-ahị ya na-akpọ ya ee e, okechukwu nwoke m na-agwakwa gị agbala isi awọ ya na-aza okechukwu ọ kpọọ ya asị nwa ahụ ma ọ mee oke ya aza ya ma ọ mee ngwa leenụ ihe dị otu a ọ ihe ziri ezi nwoke ahụ akparịala onwe n'ebe nwatakịrị ahụ nọ ree ugwu ya n'ebe nwatakịrị ahụ nọ onye nwatakịrị kwesịrị ịkpọ mpa onye ọ kwesịrị ịsọpụrụ ya na-ahị ya aka n'obi na-adụrụ anụ ọkpọ na-adịghị n'ọnụ ya na-akpọ ya okechukwu ya na-aza mana ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ kpọrọ ya okechukwu ọ ga ọ ga ọ ga ọ ga-abara onye ahụ ezigbo mba sị ya ị na-akpọrọ m okechukwu na gịnị mere ihe dị otu a nsọpụrụ ala laa laa laa laa kpamkpam na amaghị otu a ga-esi eme ọzọ dị ka ibe ya awụrụ ihe gbasara alụmdi na nwunye hmm. nke a hmm, hmm. nke a ya makwa na anyị na-emejọ emejọ na nke ahụ oge mbụ nne anyị ha a lụchara ha ha gbatara mmanya nye mpa anyị ha ha aṅụọ enweghị ihe mere ha ahụ o ruzie n'oge nke anyị anyị gbatazie mmanya ka anyị nyezie di anyị di anyị ga-aṅụ anyị wa ga-aṅụ Hmm, o nwekwara ka ihe dị otu a dị enye nwaanyị ọbụla a na-alụ alụ agbaiga ya mmanya ya eburu mmanya enyere ya n'aka gị lekọta ya ọ garuzie n'ihu di ya ya esekpuru ala ya eme ota o me ota di ya anara ahụ ya wụọ ya n'ala unu amakwa ihe a na- ihe ahụ bụ nnukwute arụ ihe unu na-awụfu ihe ahụ ọgbụgba ndụ jikọrọ nwoke na nwaanyị ndị nna nna anyị ha sị na a ga na-esi ota ahụ na-alụ awụghị ndị iberibe nke kacha na-agbaka m ishi wụ ndị sị na ha wụ born again ndị ụka ha gara pụta ha ewere iko nke a na-akpọ glass cup ha ewere gbaiga juice gbaiga red wine gbaigakwuo ma zobo ndị ga-agbaigakwa soya milk agbaigakwuo ndị ga-agbai kunu ha agbaiga kunu enye ya nke nwaanyị o rukwa ebe ahụ ha agakwa ha aṅụ ya o. maka dịka a hapụrụ ihe niile gbasara omenala na-eme omenelu eji ọtọ bịrịbịrị eji mineral alụ nwaanyị eji juice alụ nwaanyị ahapụ omenala na-eme omenelu ka m gwakwa unu ọghọm dị na nke ahụ ọghọm dị na nke ahụ kwa ọgụ na mgba ahụ unu na-ahụ ihe na-eme na ezinụlọ dị iche iche ugbu a nwoke bịa ya sị nwunye na agbakwa m ga-alụkwaghị m nwaanyị bịa ya eburu akpa shi be di ya lọta ya bịa be nne na nna ya bịa nọrọ a ga-alụ alụ o kwere ka a hụrụ mgbe ndị ahụ na-eme ọyị na ndị mmadụ na-asị hei achọrọ m ka anyị dị ka ndị a achọrọ m ka anyị dị ka ndị a mana mgbe a lụziri nke nwoke wụọ Mike Tyson nke nwaanyị wụọ Dick Tiger a na-apịa ọkpọ a na-apịa ọkpọ unu amaghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ ọkwa ụbọchị a na-alụ alụ ọkwa ụbọchị a na-alụ ka ihe dị ota mere ana m asị unu ka anyị tulekwanụ ihe a ma kwụsị ụfọdụ bịa ha sị gị na ọ wụ nna nna ha na-egbu ha nna nna nna ha na-egbu ha ee em onye nke dị ota na-egbu ha ụfọdụ ga ha aga n'ụlọ ekpere a na-emere ha shiri baba baba abarakata abara abarakata abara hmm, hmm. ha gacha lọta asị ha hmm. ee eh, ị ma na nwunye mpa gị na-egbu gị ihe a ehe ya ekweta n'ihi na nwunye mpa ha ha akpọwala ya aha ọjọọ n'ihi na mpa ha lụrụ ọtụtụrụ nwaanyị mgbe ị ga-amala ihe na-eme ha ahụla ya iro nke ha hụburu hara ota nke ha ga-ahụzi ugbo ahara ota ya eto ya wụrụ ihe ị gbakụta omenala azụ nọ gị sorozie emume ndị ụka ụfọdụ ụfọdụ ga-apụta ha sị gị na ha na-eme cast na-eme bind ị jụọ ha ele ndị ha na-eme cast na bind ha sị gị na ha na cast na bind their ancestors na ndị ancestors ha mere ha ihe na-adịghị mma ma ewee na-ajụ sị ancestors gị ị na-acast na-abind ọkwa ndị hapụrụ gị ala a i bi n'elu ya ndị ancestors ị na-acast na-abind ọkwa ndị kụziri gị ka esi eri nri dị iche iche ndị ancestors ị na-acast na-abind ọkwa ha mere gị gị mụta ụfọdụ ihe ị mụtara were ya na-eto mana ị pụtara gị gaa ụka sị gị na ha wụ ndị ọjọọ gị bịa na-acast na-abind ọ bụrụ na nne gị na nna gị anwụgo marakwa na nne gị na nna gị sokwe na ndị nna nna anyị ha ahụ ha esorogokwa o, ha abagokwa ebe ahụ marakwa na ị na-eme cast na bind marakwa na nne gị ahụ ị sị na ọwụ onye ọma mgbe ọ dị ndụ ka ị na-acast marakwa na nna gị ahụ ị kpọrọ onye ọma mgbe ọ dị ndụ ka ị na-acast marakwa na ị gakwa anwụ anwụ ọ bụrụ na imezi ụzọ gị taa ị nwụkwa ụmụazị na-etolite etolite ha gakwa acast bindịanụ gị kwuonụ okwu nke a na-asị na ọwụ okwu n'ire ka ọ na-akpọ speaking in tongues a ga-acastịkwa bindịa gị gị hapụ ihe ndị nna nna gị ha doziri doziere gị ọfụma ọ ga-awụ ị pụta gị mezie ya mezie ihe ọma na-abịara gị nna gị emeele nke ya o mezite ya o tire gị n'ụzọ ụka mana gị wa kee ihe ị na-emere onwe gị asị m ka anyị gbanụ mbọ hụ na anyị metere ihe a anyị gbanụ mbọ tikọta aka hụ na anyị mere ka arụ na arụrụ ala niile si n'ala igbo wee pụọ ka anyị tikọtanụ aka hụ na anyị mere obodo igbo anyị ka ala igbo anyị a wụrụ obodo dị mma asị m ka anyị tikọtanụ aka n'ihi na ama m na unu amaghị na ụfọdụ ihe ndị a m kwuru wụ arụ mụnwa n'onwe m amakwagị mbụ mana ugbu a amatala m na o nwe ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme na mbụ anyị che na anyị na-emeta ya ọfụma ugbu a ka m ma na anyị anaghị emete ya ọfụma otu ugbu a m gwakwara unu e nwee nke ahụ unu ma na unu anaghị emete ọfụma unu akawa ahụ mewe ya mewe ya ọfụma unu bido na-eme ya ọfụma unu ga-ahụ na ụzọ ga-emepere unu ihe niile ga-ebido dịrị unu na mma ihe niile ga na-agara unu nke ọma ihe niile ga-abịa ihe ọbụla unu ihe ọbụla unu sị na ọ ihe unu chọrọ ọ ga na-emere unu ya asị m ka anyị gbaanụ mbọ ka anyị hụ na anyị metere ihe ọfụma hmm? ọkwa otu a ka ọ hakwa m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa o ma unu echefukwala na onye unu na-anụ aha ya bụkwa Nwada Chisom Ikechi esikwa m n'ụlọ ọrụ ndị Ezumezu Royal TV wee na-ewetara unu okwu a n'ụbọchị nke unu ga-enwetakwa anyị na Facebook ezumezu Igbo Royal TV unu ga-enwetakwa anyị na Instagram na ezumezu Igbo Royal TV unu ga-enwetakwa anyị na YouTube na ezumezu Igbo Royal TV asị m nke onye chiri ya zere ka ọ mara unu mma ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ ka m bịakwanụ